gọvanọ Charles Soludo gọvanọ ndị Anambra steeti ajụjụ ka m na-ajụ tata ọ pụtalụ na taịm elube mgbe akwa ọkụkọ wuo ya Ọba ya-ana be ya o elu ụlọ ajụjụ m nwere ịjụ today ọ pụtara na omenala adịrọzi na enwerọzi ọdịnala ajụjụ ka m na-ajụ today adịrọ m against gọọmenti mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ ọ bụrụ na i nyochachago akwa ọkụkọ tiwara akị i free ya ka ọ naba ụlọ ga nete ndị ọ rapụ n'ụlọ maka na akwa nwere nwa nwee nwunye otu a ka ọ dịkwa ndị ọzọ eji eji so mụọ bụ eze fere one of ya ga-alụsị ndị omenala ọgụ mana n'Enugu steeti wee na-agwa gị okwu today maka na a sị na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa i chee ilu i chee azụ onye ọbụla nwere nwa n'ụlọ ọ kwa gị wa bụ nna nke ndị Anambra steeti nwere taa a sị na nna tie nwa ya ihe were aka nri tie ya ihe were aka ekpe kpuchite ya azụ ayịyọ ka m na-ayọ ka i free nke a na-akpọ ọkụkọ tiwara akị ka ọ naruo ụlọ ọ bụrụ na e nyochachago ya mechee lab mechee ihe niile e kwuru because anyịnwa onwe anyị na-ege ntị ka anyị nụkwanụ ihe a ya-asị na o merụ o nwebekwanụ ihe ị kọwara people na the young man mere ihe bụ the offense anyị wee na-ayọ gị tata ka i tinye gịnị ya n'ọrụ ka ọ ya-esi wee naruo ụlọ ka ndị ọzọ ga-esi wee narukwe ụlọ ọtụtụ ndị eji eji nweche family ha nwechara nwa ha nwechakwa ndị ha na-enyere aka n'obodo maka anyịwa bụ ndị native doctor na-egbu ewu na-egbu ebile na-egbu ọkụkọ a na-esi nri a na-esi ji eji abịa ekele e nwere ndị ọ bụ ihe ha riri that time bụ nri ọ ga-eri in a day o nwere ndị ọ na-enyere aka nwekwa ndị a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ọtụtụ ndị mmadụ ahụ niile ọ na-enyechara aka ha ncha niile nọ n'anya mmiri nọ n'alịlị Soludo neluo okwu anya a sị na ebe mmadụ na-eme mmadụ ihe ka ọ na-eme onwe ya maka o nwe ihe ọ ga-abụ mmadụ na-eme mmadụ ọ nachitekwa to family the person ga na-enye nsogbu na family ya akwara mmadụ ka eji ọ bụrụkwa na anụmanụ ka eji ọ bụkwanụ na gịnị mere ha ataga afụfụ ọ bụkwanụ na o nwere ihe e mere eme eji ha red handed eme ka ụwa marụ na ihe bụ the offence eme ka ndị mmadụ mata na ihe bụ offence ha kọmiti because mụ bụ Eze Fero ana m akwụ n'eziokwu o nwekwa ihe mmadụ kọmiti a dị sure na ihe a bụ ihe dị against the law si jide onye ahụ jidesie ya ike mana once e mere mmadụ investigation afụ na enweghị ihe onye a mere na aka onye ahụ dị ọcha onye ahụ kwesịrị ọ dị free naba na be ya a sị na onye na-egbu agwọ na-eze isi ya ihe ọ bụla mmadụ na-eme n'ụwa ya cheta maka echi maka na ọ bụrọ onye ọ dịịrị mma taa ka ọ ya-adịrị mma echi This native doctor a na-akpọ Eze Fero na-asị that na aka akwa ọkụkọ tiwara akị dị ọcha. Well before m play this full video ka unu lelee ka unu fụkwanụ ife Eze Fero kwuru ma m also gbanyeretụ unu ife gọvanọ Charles Chukwuma Soludo kwuru na-akọ that na em aka akwa ọkụkọ tiwara akị na Ọba adịrọ ọcha.

It's a lie. Deceiving children, deceiving people, scamming people. And anyị ga-akparata alụ alụ. unu anụgide ife gọvanọ Charles Chukwuma Soludo kwuru the executive governor of Anambra State ọ na-akọwa na that video watching na ọ sị na aka akwa ọkụkọ tiwara akị adịrọ ọcha according to ife o kwuru na that video that na a ga-akpọ arụ arụ well let me play unu the full video ka unu nụ ife Eze Fero na-ekwu gbasara akwa ọkụkọ tiwara akị yes na-akọ that na aka akwa ọkụkọ tiwara akị dị ọcha that na enyochasigo chọpụta na aka akwa ọkụkọ tiwara akị na Ọba dị ọcha just watching this video but please when I'm watching this video please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel thank you. etinyekwana aka na ịgwọrọ ndị ohi ọgwụ ma ịgwọrọ ndị kidnapper ọgwụ ana m agwa ya ndị dibịa maka mbọsị ọ bụla imebi ọrụ nke mmadụ nke ya emebi many years ago ka m gwara ndị Ọkịja okwu si ya nke ọ na-abụ every time unu na-eposti ozu ndị mmadụ na social media na ọ dị very bad unu makwara ama na gọọmenti dịkwa na ọ bụrọzị omenala na ọ bụgodị na arụsị gbuo mmadụ na o nwere ka ndị be anyị si eme ya onye arụsị gburu ọ bụghị esewe ya picture buwe ya na social media adaghị eme ya ihe a ya-eme bụ agọrụ ndị ahụ sọsọ arụsị agụsịa ya ha eme omenala arụsị buru onye nke ha jee nie ya nwanne na-agwa gị okwu taa na ebe e nwere ndị dị njọ e nwekwa ndị dị mma obodo ọ bụla e nwere ndị dị njọ a na-enwe ndị dị mma ebe ahụ ọ bụrọ ya ka a ga-eji wee chụgharịwa many people ọ dịka omenala adịrọzi ele maka na anyị mata na omenala bu ụka ụzọ wee bịa n'ala Igbo ihe ndị be anyị ma bụ omenala ndị be anyị amaburọ ihe a na-akpọ ụka ụka bụ ihe batara abata so ihe na-ekwu taa ayọ ka anyị na-ayọ gị ka ị neba anya n'ihe gbasara akwa ọkụkọ tiwara akị onye Ọba na ndị ọzọ eji eji ka efere ikere ha ka ha naa n'ụlọ a sị m na ọ ya adịrị gị na mma dịkwara onye ọbụla ndị niile na-anụ olu m na mma a sị na ebe nwata na-ebe akwa alụ aka ọ bụ na nne ya anọrọ ebe ahụ nna ya Eze Fero, Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo, the executive governor of Anambra State, kwugo si that na aka ya anọzi ebe akwa ọkụkọ tiwara akị nọ. Yes, that ọ handigo over to court. That na aka ya adịghịzi ebe ọ nọ. Were m hapụ unu ka unu wọchie vidio Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo kwuru okwu gbasara akwa ọkụkọ tiwara akị. Ọ sị that na aka ya adịghịzi ebe akwa ọkụkọ tiwara akị nọ just watch this video cleanse the society of drugs kidnapping ndị na-eje chọọ onye onye kpata ego e jee nalị ya n'ike unu ga-enyela aka na ya nke ịtọ ndị na-eme ife ya ya awụ uwu a were ya ana ụmụaka n'iyi anyị ga-eklin fa ncha anyị na-eklins Ọba anyị klins Ọba now the first stage dị na ya bụ na mgbe a chọpụtara na onye a na ife ọ na-eme na ife dị njọ against the law e mee ya arrest kịta they are going through trial ọkwa ya fa nọ na court once e mere arrest police mere mmadụ arrest e send ya to court aka onye mere arrest emego gịnị apụgo ya ebe ọ nọzi with the judge enye the judge Unu anụgo n'ife Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo, the Executive Governor of Anambra State kwuru. Ọ sị that na aka ya adịghịzi ebe akwa ọkụkọ tiwara akị onye eze Jizọs with Eke Hit Eke Hit. Ọ sị na aka fa adịghịzi that place na aka ya aka ya nwa bụ onwe ya bụ gọvanọ adịghịzi that place. That ife unu ga-emedebe bụ ịga ịgawazi to federal gọọmenti ịyọ federal gọọmenti ka ọ release akwa ọkụkọ tiwara akị n'Ọba. Were m hapụ unu ka unu watchie this video em em o, Ezefero kwuru. gbasara um maka ife gbasara akwa ọkụkọ tiwara akị but please when you're watching this video please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel thank you. na ị ya-adị ndụ and na ị ya-aka nka and udo ya-achịrịrị mmadụ ọbụla si na udo ama adị n'obodo or kọmuniti or na steeti ọ nọ n'ime ya onye ahụ ga-ebu ọkụkọ ụzọ nakpuo maka na ihe ọjọọ adịrọ mma anyị wa bụ ndị Igbo kwesịrị ịfụ onwe anyị n'anya that's why ndị ọcha ji karịa anyị ndị ọcha na-enwe support e kere ọrụ eke e nwere ndị ọdịnala mmadụ ndị na-asatara ya asata and onye ahụ gbaara ọdịnala ahụ ọsọ na ya ama eme ya ọdịnala ahụ ga-enyebe ya nsogbu otu a mụwa bụ eze fero nọ na mmadụ sigoro m na ana m ji ebanye na business m ma emewu business m ma azụwu ahịa mmadụ ọbụla sị m emezina dibịa m na-eme maka na ama m na ọdịnala enye m nsogbu wee bido ya ị ma na ọ ga-aka mma na onye ahụ ga-egbu m ka m nwụọ maka na o nwerọ ihe ga-ekwe m ọlụrụ i tinyegodi m na government house today m ma anọwu ebe ahụ ọ dịgodi ị sị na ị ga na-akwụ m 100 million m ma anọwu de maka na e kere ọrụ eke anụ ọbụla gba na awụrụ ya nke onye na-emekwa o jisie ike na ya onye ọbụla na-eme dibịa na-ekpe ekpere ka ya wuo ewu sị afụzina ndị mmadụ ụfụ anya ụbọsị ọbụla chineke kere mmadụ ka o kere ihe ọ ya-abụ ọ bụrọ mmadụ ncha nọ na dibịa ga-ewu ewu ọ bụrọ mmadụ ncha nọ na dibịa ga-abụ nnukwu mmadụ mata amata nke ahụ ụbọsị ọbụla chineke mụrụ mmadụ ka ọ mụrụ ihe ọ ga-abụ onye ọbụla na-ewu ewu ụfọdụ apụtazi na ya na ọ na-eme ajọ ife or na ọ na-egbu mmadụ or na ọ na-emechi ụzọ nke mmadụ asị ka ọ bụ akara ya na chi ya ji bịa ụwa ụfụ anya adịrọ mma atọpụ ụtọ si lapụ aghụghọ e nwechara ọtụtụ ndị na-eme better native doctor nọcha na ngwuru dị iche iche na state dị iche iche chineke bịa wepụtacha ha ka ha bịa nyere ndị mmadụ aka ka ndị mmadụ si n'aka ha na-eri nri ka ndị mmadụ si n'aka ha na-adị ndụ na-agwọ ọrịa mmadụ abụrọkwa Chukwu a gwọọ mmadụ kpesịa ekpere e were ya nye Chukwu n'aka ihe ndị a na-asị ha mere ya o nwerọ onye bụ Chukwu o nwerọ onye karịsịrị akarị na ya bụ ọgwụ ọ gwọsịa o lesịa ụdị aka ahụ adịrọ dibịa mechagodi ọgwụ ihe ọ ga-asị bụ Chukwu na aja ala unu goziere ya ọgwụ a ka ọgwụ a dị ile and onye ahụ ị na-emere ọgwụ ahụ ga-enwekwa faith na onye a na-emere ya today na ọ taa ka ọ bụ ihe ọbụla na-achụgharị ya na ọ taa ka ọ ya-ebi ọ dị otu ahụ so biko Soludo lapụ Akwa na Ọba ka ọ naruo ụlọ lapụ ya ka ọ naruo ụlọ lapụ ma Eke Hit ma nke bụ onye eze jizọs agwabugo m ya okwu mụwa bụ eze fero one on one e je na peji m a ya afụ ya ebe m sị ya jikwara nwayọọ mana ihe anyị na-ayọ bụ mgbagharụ some of them bụcha ọnụ okwu ka ha na-ekwu ya ha ama mmenwu ya ha na-ekwu n'ọnụ some of them ama mmenwu ya n'ọka anyị were ya ewekwara ya nọ na soshal midia mana ihe m na-agwa onye ọbụla ma advice ị free godị ha apụta taa m ka ga-ekwe ha advice ihe ọbụla ị na-ekwu n'ụwa mara ka ị si ekwu okwu maka na ihe mmadụ kwu n'ọnụ ka eji ekpe ya ikpe iwe ikwe aka mma igbu ha mana abụ wetu aka ekpere anyị nwa na-ekpekwa ugbu a bụ soludo bụ na ị ya adị ndụ ka nka and na ị ya achịcha ọchịchị gị n'udo and na ị chịchaa ọchịchị ị chịchaa ọchịchị gị na ị ka ya anọkwa ndụ ka nka ka famili gị dị mma ka famili gị apụ ya saa taa ekene m onye ọbụla kene ma ndị enu ma ndị ana kene nwoke ndị politishans kene onye ọbụla tata mụwa bụ eze fero kene aka ji ọfọ kene ma ndị eze nwaanyị ma ndị ugwu ma ndị ndịda ekene m ụnụ ma ndị reverend fada ma ndị pastọs mụwa bụ eze fero kenesịrị unu si na ihe ọbụla onye na-emekwa n'ụwa ya kwụwa aka ọtọ na-eme ya and ya jiri nsọ na nsọ bụ ọgwụ ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa wụta otu nsọ or else ọ ya adị ka ọ wayo ka a na-egwu chọọ inwe nsọ n'ihe ọbụla ị na-eme and jiri ọfọ ị kpọchie nwa mmadụ na nga a ya akpọchi nwa gị na mmụọ ọ mụwa kwuru ya once ị kpọchie nwa mmadụ na nga na-enwerọ ihe o mere a ya akpọchibe gị na mmụọ matakwa nke ahụ amata a sị na ịkwa n'aka gaghị obi aka n'onjile ka ọ bụ ọ dị very bad so biko soludo nna anyị lapụ akwa na ọba ka ọ naruo ụlọ ọkwa na o nwere ihe o mere na-adịghị ihe na imepe ọnụ open gosi ndị mmadụ and gosi ya proof evidence matters ị sịkwa na mmadụ mere ihe a i gosi evidence ọya nji medicine thank you my people ọ ya abara unu a ka m bụkwa ihe m bụ abụ m chief dr eze fero one of ezeagụ alụsị bụ n'ọhịa n'obeleagụ ụmana n'ezeagụ na enugu steeti ọ ya abara unu ọ ya adịkwara gọvanọ anyị na mma dịkwara ndị ọchịchị anyị na mma ndị leaders anyị asị m na ọ ya abara unu unu ya adị ogologo ndụ unu ya enwe ahụ isi ike unu ya achịcha ọchịchị unu mmadụ ama mme gịnị ama nkwatu unu ihe ọbụla ị na-eme kwụba aka ọtọ na-eme ị ga-achịcha ọchịchị gị dị ndụ ka nka ihe mmadụ na-amụtara nwa n'ụwa bụ ụmụaka ahụ ị mụtara ị chịchagodi ihe niile ị ya achị wuchaa ihe niile ị ya ewu ị dị ndụ kwudo ụmụaka gị ahụ ụmụaka gị ahụ bara gị ulu na be gị akwụ ya bụ ọkasị and again long life maka mmadụ techa gidigidi n'ụwa mana ị dịterọ ndụ aka ego niile ị kparụ enwerọ isi ọmụ akwụrụ ya chọọ ya bara unu ma tebụl thank you thank you a ka m bụkwa ihe m bụ mụ abụ eze fere nwa na ofenzi a ga-alụsi Obeleagụ Ụmana ebe anyị nọ bụ n'Enugu steeti na Ezeagụ